Chuala mé daoine ag gearán le roinnt blianta anuas go bhfuil an Ghaeilge don Ardteist ró-éasca do dhaoine óga sa lá atá inniu ann agus iad ag déanamh cur síos ar phictiúir agus a leithéid. An aontaíonn sibh go bhfuil an t-ábhar ró-éasca do dhaoine óga sa lá atá inniu ann?
Aontaím, aontaím go deimhin agus bheadh muidinne ar son go mbeadh an cúrsa eile, cúrsa litríochta más maith leat, go háirithe i gcomhair daltaí arb í an Ghaeilge an teanga bhaile nó an teanga ina bhfuil siad ag fáil a gcuid oideachais, so you know T1 mar a thugtar air. So na daoine sin tá togha na Gaeilge acu agus i ndáiríre níl dúshlán ar bith. ins na scrúduithe dóibh. Níl aon sásamh ins na scrúduithe. So sin aicme gur gá freastal ortha. Tá a leithéid á dhéanamh anois tarlóidh sé don Teastas Sóisearach agus tá muid ag iarraidh go dtarlódh sé chomh maith ar ag leibhéal na hArdteistiméireachta. Maidir leis na gnáthdhaltaí ag tabhairt faoin scrúdú, is dóigh linne gur botún a bhí ann, you know, dáiríre, 40% de na marcanna a bhronnadh. ar scil na cumarsáide nuair atá an scrúdú dírithe ar shraith pictiúr gur féidir an téacs a chur de ghlanmheabhair. Tá trí nó ceithre bliana ag daltaí leis an scéal a chur de ghlanmheabhair agus ansin a scéal féin, you know, is mise Seán Ó Briain, tá cónaí orm i gCabrach, tá mé. ocht mbliana déag d'aois agus ar aghaidh leo agus má thugann siad an spiel i gceart ar an lá you know caithfidh siad na marcanna a fháil agus ní chiallaíonn sé sin go bhfuil Gaeilge ar a dtoil acu. Eh so sin é ag leibhéal amháin agus an an leibhéal eile tá an an an cúrsa éirithe chomh tanaí sin eh nach nach bhfuil mianach ar bith ann. Eh fadó You know, b'fhacthas liomsa go raibh an Ardteist ar nós mar a bheadh céim ollscoile sa lá atá inniu ann. Sin mar a bhíodh sé, má théann tú siar, you know, daichead éigin, daichead éigin bliain ó shin. Ach anois, tá sé, tá sé ag leibhéal, ag leibhéal ró-íseal ar fad. So ní chiallaíonn sé tada anois má deireann tú, you know, go bhfuil A nó B ag, ag, ag dalta sa Ghaeilge ag an Ardteist. Ní bheadh siad ábalta, a lán acu. comhrá simplí a dhéanamh agus is mór is mór an feall é sin. An síleann tú go dtuigeann an tAire Oideachais Richard Bruton agus an Roinn Oideachais i gcoitinne go bhfuil go gcaithfear an Ghaeilge don Ardteist nó an Bhéaltriail ar a laghad a athrú? Ní déarfainn go bhfuil mórán cur amach ag an Aire féin mar agus lena cheart a thabhairt dó tá réimse ana leathan le freastal aici maidir leis an teicneolaíocht agus an ollscolaíocht agus gach uile rud ach tá an príomhchigire ar an eolas faoi agus sin Harold Hislop agus ins an tuairisc cinn bhliana aige siúd anuraidh leag sé a mhéar ar na fadhbanna. Dúirt sé, Níl leibhéal an teagaisc sásúil i gcéatadán ard de na ranganna agus tá géarghá le rud a dhéanamh. Bhuel, is maith an rud go bhfuil fadhb aitheanta ach ní leor sin. Is gá anois dul i ngleic agus réiteach a fháil agus an t-aon dream gur féidir leis sin a dhéanamh ná an Roinn iad féin agus ní léir dom, go bhfuil sin ar siúl faoi láthair agus sin cuid den obair ag leithéidí Gael Linn a bheith ag ag stocaireacht agus ag tathaint agus ag tarraingt aird agus ag ag súil go dtiocfaidh you know feabhas ar an scéal ach casann na rothaí sin go mall go mall faraor.
Beidh sé iontach má athraíonn an Roinn Oideachais an bhéaltriail san Ardteist ionas go mbeadh sé níos dúshlánach arís you know beidh sin iontach.
Yeah well.